nadabwa kuti likoma zoona atigende miyala imene atigendera muja when you look at the manually entered tally sheets likoma apm has got less than 2000 votes 1020 something thereabout votes koma za electronically yapanga enter into the system it shows kuti ali ndi over 6000 votes and these are facts that i'm saying we have seen when i say we got this i mean eh, w E G O T T H I S. We got this. Another example ndi kuti okoti the several such another example tapanga nina ja ya another manyo amana kuti kumene tikunama ina ja kutiko the second one is it, is it kodi ndi- iyi ndi yani kodi this is uh, hey anyway we just show the media the examples what you have just copies now goes now

papers into ballot boxes. They were clever. They knew that uh, at the end of the day, Malawi, Mal- uh, Malawi Congress Party will go for um, uh, physical auditing of ballot papers. Now, anapanga tu plan B kuti ngati we go that route tikapeze mavoti ambirimbiri mkati muja that's why kuchopeza kuti ovota 181 koma mavoti a APM 207,000 ndikuti azipanga stuff mmenemo mmene muja now Pa- ku laptop yanu ija Jessie yathimanso kodi i didn't know kuti ife tikuona ngati basi tima- timapanga ujeni kapena kapena tipatire mwina apanga Ndi- oh yeah yeah, yeah yeah, ah, it's okay it's okay it's okay Mm. aha Sindinaphe paneti now they had a plan b kuti

what about ku make kwenikweniko so we trust make we trust everybody we don't we are not speculating anything and we believe in make and respect make a lot koma tikupempha kuti mwina kapena atangoonako how summation ya ma results from polling centers the formula yenda bwanji because eh,

with what we are doing at the moment. Yeah. Dr. Chakwera pursues and advises us to uphold the rule of law. That's why you've seen chipani chimene chili mboma ndi chimene chikudandaula kuti opposition afuna abe masankho instead of opposition kudandaula kuti amboma aba masankho that's how transparent honest

This is the first time whereby the ruling party is complaining of an opposition party trying to rig elections. Si ndife opusa iyayi koma ndife achilungamo koma kupanga chilungamo kwathu ena asaone ngati ndife ogona our institutions our observers and our civic resolve

ana achepa children are few children are very few ana achepa so at the road broke at the road broke we we told the police kama ndoyo kutondoona kwamba kunzuzu kwamba dzulo dzana and they look smart and clever

pa tuesday paja mafuta amapezeka ngambwingambwi mpaka lero no queues have you noticed kuti no more blackouts ku Mzimba ma blackout amakhala twice three times a day Lilongwe chimodzimodzi koma closed voting 6 o'clock pa

running mate ndinaona kuti chifukwa chakufunikira kwa izi kwa nkhani ya lero ndingomwansanga kuyika mchichewa nkhani yomwe takumanirana pano ndiyakuti masankho akuchitikawa ife a Malawi congress party tawina kale ndiye mutu wa nkhani ili pano ndipo a running mate ayamba nkuonetsa kuti 2014 adayesa kutibera. 2020 ndi pamene kunakhala ngati Ambuye atibwezeretsa ndipo chimene tikunena ife a Malawi Congress Party ulendo uno sikuti wina afuna atiberenso iyayi. Nde kuli ena akumanena kuti ah, akukube- akuberani muli pa mpando a running mate anena kuti ayi sanatibere chifukwa MEC sinatani sinatulutse mtsogoleri mukuti wani wawina ndani chachitika nchoti taagwira akufuna kuba nde mukamayankhula anzathu a dpp mmalo moti tawina dzinenani kuti tagwidwa tikufuna kuba imeneyi nde nkhani mudzinena kuti atigwira ndipo umboni watani waonetsedwa nde nkhani imene a running mate amatsindika lero chimene akamba iwawa ndi chakuti tidzisiyanitsa Kuti ukakhala pa mpando sikuti udzibera masankho. Udziwina poyerayera osati kumazimenya chidali kuti ife timadziwa kuba. Nde ulendo uno mwakumana ndi anthu oti akugwirani. Simunagwidwa kuno kokha, mwagwidwa ku mpoto, mwagwidwa ku mwera, mwagwidwa ku likoma, mwagwidwa kulikonse. Nde kumene mukuwauza kunja auzeni zoona. A running mate akuti auzeni. A Chakwera akunena kuti nenani zoona kuti magwidwa. mukuba osati tawina tidzinena chilungamo mmene zinthu zilili nde nkhani imene apempha iwo anena kuti chonde a mec tithandizeni yang'anitsitsani alongosolaso kuti mabedwe ake amatani choyamba pamaoneka kuti kumaonjezeredwa manambala a amutharika anthu akumudzi mwina mukumalephera kulongosola kuti kodi akuti amaba motani choyamba paonetsedwa pepala loonetsa kuti zoyikidwa mu kompyuta zikusiyana ndi zolemba pamanja. Zinazo amawonjezera ndi kumachepetsa.

Chifukwa kumudziku mukayenera kudziwa kuti kodi chatsitsa dzaye n'chani? Nkhani imene timakambirana pano ndi imene iyi kuti tabwera kudzaonetsa kuti anthu amachita kugwiritsa makina imene akuti software kutanthauza kuti kumagwiritsidwa ntchito ma machine kuti anthu awabere nde nkhani chimene tabwera kuti tidzanene ndi choti ife ndife oyamika amalawi munadzipereka mwapita mwakavota tikuthokozeni kwambiri ndipo mwasunga bata nde ife tabwera kukhala pa mpando sikutanthauza kuti tidzibweretsa chitonzo tidakafuna zidakakhala zonsezi zitasokonekera koma ife dziko lino timalikonda achakwera amalikonda dziko lino sikuti iwo akunena kuti zonse akunena kuti chilungamo chioneke. Nde apapa mukati muonetsetse za lero taona kuti masankhowa kunena zoona wina atafunsa ndi chani chachedwetsa zinthu tinena kuti chimene chasokoneza zinthu ndi choti ena makamaka titi anzathu a dpp-wa mmalo moti ayendere chilungamo akuyendera kufuna kubera nde timanena pano pa kampeni ife timayesa kuti dpp yasintha khalidwe timadabwa anthu oti sanapange kampeni nkomwe osadziwa kuti akonzekera kupanga stuff kukayika zinthu mumabox nde ife tidanena kanthu koyipa sikalowa kanthu koyipa takapeza nde uno chipani chino ndi mzinda woyera ndi mzinda woyera umene siudzalola kuti kanthu koyipa kalowe ndithu aliyense mu mtima akumbukire timayimba popanga kampeni mulungu wathu wakhala nafe chifukwa wakagwira koyipa kaja ndipo wakayimitsa. A mec tithandizeni tiyimitse kanthu koyipa. Mzinda woyera ndi unowu. Ndipo nonse kumene muli, Malawi Congress Party ndi chipani cha bata, ndi chipani chomvera malamulo, tipitiriza. Kwathu ndi kupempha. Ambuye khalani nafe. Mmene tinkapereka pemphero lomaliza ndi zimene adzanena pano a runningmate motumidwa ndi a Chakwera. Tikupita kumapeto. A Running-mate akhala akutenga mafunso nde ndipemphe kwa amene talongosola kuti mwina ngati panali ma phrase ena poti tamva kuti ati kunali zizungu zosokoneza tsagwano kutsogolo matsagwadi kuno nde ndipemphe kuti amene sitinamvetse summary ya zimenezi inali mmenemo chifukwa eni ake a chinthuchi ali kumudzi. eni ake sali pano pa capital hotel tikuyenera kuti tilongosole moti aliyense amvetse zikomo kwambiri pa nthawi ino ndipemphe mafunso amene ayankhidwe ndi a running mate athu nde munthu akafuna kufunsa akweze dzanja anene kuti akuchokera kuti tipemphe mafunso anthu mabwera ndi kale ndipo kuli zambiri zoti tichite malawi congress party imafuna ilemekeze nthawi yanu nde mufunse funso direct Ndipo ngati funso limene wafunsa wina wafunsa kale lisabwerezedwe. Amene tikufuna tifunse a nyuzi bwerani pano ndipo masukani funsani china chilichonse tikufuna kuti muyankhidwe inuyo ndi udindo wanu kuti muthe kufunsa funso. Masukani ndithu mubwera kutsogolo kuno.

ndingomvetsetsa kuchokera kwa inu a running mate komanso mwina chipani chonse kuti kufikira pamene tili pano mutha kunena kuti ngati chipani mukukhulupirira kuti bungwe la mec layendetsa bwino kapena liyendetsa bwino chisankho chimenechi kapena mwataya chikhulupiriro mbungwe la mec um, pachiwiri pali madandaulo angapo amene mwakhala mukubweretsa kodi muli ndi chikhulupiriro kuti pa nthawi yochepa imene yatsalayi chifukwa mwa malamulo bungwe la mec limayenera kulengeza zotsatira within 8 days ndi nthawi yokwanira kuti a mec atha kuwunika madandaulo anu ndi kubweretsa zigamulo lachitatu bungwe la mec kapena kuti inuyo ngati chipani munali ndi anthu amene amalondoloza bwino z- kuwerengetsera zotsatira za chisankho kapena kuti parallel tally center mavuto amenewa mwawapeza liti amene mukubweretsawo mwazindikira liti mwapeza liti was it at the point where the election was being counted kapena pa nthawi ino pamene zotsatira zayamba kufika ku national tally center ndimafunanso nditamvetsetsa pa mfundo imene um, afotokoza kumapeto kuti Can you limit yourself? okay.
panali anthu amene mukuti amakutsatirani ndipo apolisi awatenga mwina i don't know if it is too early to disclose their names koma ndimafuna timvetsetse kuti anthu amenewa mukuti ali m'manja mwa polisi koma kufikira lero sitinamve chilichonse kuchokera kwa polisi pa nkhani imeneyo anthu amenewa akusungidwa kuti ndi ndani zikomo kwambiri We'll take the first three. Machon, limit your questions to two, please.
Alright, uh, dzina langa ndine Mercy Matonga kuchoka ku Times. Ine

kapena zotsatira zimene zikumaoneka kuchoka ku chipani cha dpp zikumaonetsa kuti zomwe zalembedwa papepala ndi zimene zikumakatuluka chinthu chija chikapangidwa print zikumaoneka kuti zikusiyana zikumaoneka kuti za a peter mutharika zachuluka kuposera zimene zinalembedwa ndikukhulupira kuti ndinamva bwino system imene ikugwiritsidwa ntchito pano kupanga transmit ma results kapena kuprinta zotsatira zimenezi imene imati smartmatic inavomerezedwa ndipo inaunikidwa ndipo pakhala zochuluka zoyankhulidwa kuphatiza kuti kunali ku court kuti anthu akapange audit system imeneyi ndipo nkhani imeneyi inathetsedwa ndinene pano kuti inuyo a mcp simukuikhulupiriranso ndondomeko ya smartmatic imene nthawi yonseyi yakhala iku- kukhala kuti ndiyovomerezeka kuti igwiritsidwe ntchito kuyendetsa chisankho cha chaka chino zikomo kwambiri Should I pause? It's fine. Okay. Ndine Ruth. Okay.
Okay.
Ndine Ruth Daudi from Angaliba. Uh, zipani zambiri taziona zikupanga claim kuti zaberedwa mavoti now inuyo achipani cha congress amene mukanali pano mukulamulira ndimafuna ndifunse kuti kodi mu perception yanu you've been in governance two plus years uh, mukuganiza kuti you have served malawians enough for them to give you a second chance and also i caught the word we've got this

uh, being anthu onena kuti muli mboma kale why are you not confident enough uh, waiting for the results than making a statement every now and then kuti mwaberedwa mavoti thank you
zikomo kwambiri okay

Alright, uh, zikomo kwambiri ine ndi Patrick Kachere kuchokera ku Umunthu FM. Uh, nthawi ino ndi nthawi yovuta kwambiri imene mitima ya anthu ili m'mwamba. Uh, mukufotokoza kwanu mwafotokozapo kuti madera ena uh, mwaberedwa koma bungwe la mec uh, ngati ndalitsata bwino lakhala likumalengeza kuti akwakuti zi- malipoti osimikizika ayenda motere mwina inuyo ngati chipani pa nkhani ya mtendere mungatipo chani kuti mitima ya amalawi ikhazikike zikomo
Pa nthawi ino tapatsa running mate mwayi woti ayankheko chifukwa ziyamba kulowanalowana akachoka kumeneko we'll give you a chance aliyense afunsa ndithu ndiye mwina akuyankha you can take your seats then you come in the order mmene mulili zikomo All right. Um, should I come there?

they have got capacity ameki to look into our complaints so we have confidence kuti aona kuti apanga bwanji and remember ameki ako several options several options do not be misled by propaganda na kuti ayi ikakwana 8 day basi ameki apanga national results which law let them read the law

unspotmatic but we were asking make to look to re- that's why i was very specific sanene kuti aone system yawo yayi angotionerako summation ya mavoti apo- a peter mutharika from all polling centers kuti ikuyenda bwanji formula yake that's why i was emphatic because we have to be specific with our request not just uh, being vague and uh, and uh, mango yankhula kuti "Ah, aone a- aona chani we are pointing them to kuti muone apo apo ifeyo akuti wa findings we feel apo apo

Yes, and very much so. Actually, many Malawians want us back. Actually, 50 plus one Malawians want us back in power. By the way, when I say we got this, we got this. That's why unafunsanso za zimenezozo kuti we got this komano bwanji mukudikira kuti a MEC aulutse kaye kuti mwina muchanena eh mwaberedwa Don't put words in our mouths. We never said taberedwa. It will not happen. it will not happen. Not at all. Ah, mwaona Jesse ali hapa kazipatike, Ochilondola ali hapa, Ogumba ali hapa, Konde ali hapa, Ananse Tembo ali hapa, Ajantunya ali hapa, Asogo, Ajichola Achole ali hapa. Ah no, Henry Mumba ali hapa, Kusamba Zonza ali hapa. Angati bere.

eh? abekaye akundibera ine Ah, ah. tawagwira ngwi gwi uyo tawagwira patrick ndani from uh, Lund- umunthu fm ndani patrick ndani kachere Oh, ndiwedi perfect friday when i had a press conference my message was calling malawians to become and peaceful and remain peaceful zomwe anapanga zoti dpp kuplanta kupanga ma- mademo enje and like they thought they sustained that for long they can't they can't if it was Oh, I mean, about means that fail, but what other people? Go to Kutas. You see a lot of youths from all over. They're staying there at the moment. Ah, ah, bwana SG bwana bwana bwana. Tumaba kuti enda kana nepando wanu fodi agumba sauna nukondo agumba yayi. Ndi ati eh angateke pa- angateke pano wa SG. Now we are good people. If we want God, we're gonna unleash them, but we don't. We are peaceful party and eh, timu yowina simaponda iyayi sipo pang'ono unamona mbape akuponda mbape samaponda mbape iyayi all right another set of questions mwina afuna akanthu aka

za ma council 9 pa ma council 9 amene bungwe la MEC latsimikiza ndimafuna ndidziwe kuchokera ku chipani muli nalo vuto lina lililonse la ma results amenewa zikomo kwambiri Just a moment.

Izi mwadziwa liti? Kupangiranso kuti dzana panali ndithu press briefing ina lachitatu madzulo ku headquarters simudafotokozeko za izi komanso kupita chitsogolo muonetsetse kuti mwina pakhala njira zotani kuti mavoti amene amawerengedwa mmadera amene ma monitors anu munalibe pakhale kuti pali palibe chinyengo china chilichonse chimene chinachitika zikomo ine ndi luse kadzongwe kuchokera ku mibawa television luse kadzongwe kuchokera ku mibawa pamene mukudikira kuti MEC mwina liyankhe madandaulo amene mwakapereka anthu anu funso ili ndinafunsanso madamu Kabwila anthu anu mukuwakonzekeretsa motani kuti chotsatira china chilichonse chimene chingabwere athe kuchilandira zikomo
Running mate, over to you. All right, uh, paja abwerenso eh. lero ndaphunzirapo kuti kuli gbs tv ndinali ndikuidziwa ya, ya alex major idziwa tsono just a minute kuti ndamandira ndi ndi lapken eti lapken was the first one then uh, kachitatu wake fine All right, thank you so much for the questions. I think that's the last set of questions. Kwa dakale hapa. Um, our wife Wapkin aku Kasungu Radio. Mnafunsa kuti kodi um, a MEC apanga announce za ma councils 9 inuyo muli ndi ma issues ndimayesa mmene o ndikupemphani mundilole kuti pakali panopa ndisayankhe funso limenelolo popeza tikupanga follow administrative procedures ndi a mec ndipempheni ma journalist ma- makamaka lowayiso napkeni funso lako pepa sindiliyankha kaye pakali pano but i think yankho libwera as we go along tomorrow or by monday or by tuesday by, by close of day tomorrow i think some things will have happened kuti mumve ma- mayankho athu one thing we want to make it clear is that uh, we never

Zipito Mamuza, this is what happened with our monitors, and this only happened in Eastern region and Sapitwa Belt mostly. Then uh, wina ndi Lucy Kadzongwe from Mibawa akuti anthu athu tiwakonzekeretsa motani kuti ma results akabwera tabwera kuno Lucy kachiwa akadzongwe tabwera kuno Lucy ndifuna funsolo ulifunse usafunse ndi mantha ufunse bwino bwino

chuchuchu honorable sindinafunse mwamantha funsolo linali ndithu straight to the point pachisankho timayembekezera zotsatira ziwiri kukanakhala kumpira tikanati zitatu kukhala draw koma uku ndi kuchisankho ziwiri kuwina kapena kugonja in case malawi decides otherwise as mcp anthu anu chotsatira cha chisankho chimene chichi tiyerekeze kuti chapita mwina mmene simukuganizira anthuwa mukuwakonzekeretsa kuti adzathe kuchivomereza chimene mwina amalawi angasankhe kuti akupangireni zikomo kwambiri honorable

and the 50 plus one that voted for Chakwera. I say it again. I'm addressing Malawians, Malawi Congress Party members, and the 50 plus one that voted for Chakwera. Tiwakonzekeretsa kuti azathe kuvomereza zimene MEC yanena. Zikomo kwambiri.
tiyamike kwambiri apa ndi pamene pabwera pamapeto pake pa meeting yathu msonkhano omwe timabwera kudzatsindika kuti chisankhochi tawina tungodikira meki ilengeze nde pa nthawi ino tifuna tipemphe amene anatitsogolera kuti tilandire pemphero tonse tigonje nde ana i think majananga ndi mnati a mutitsekereko tiseke maso tiyamike zikomo yehova mulungu okhulupirika mulungu okhala kumwamba yehova amene yehova mulungu munatilenga ndi cholinga tikuthokozani yehova mulungu mutatitana yehova malo ano yehova mulungu inde yehova mulungu inde pa zonse yehova mulungu programu yonse munga muna yehova mulungu munayikizira kuti yehova mulungu ikhalire mulungu kuti munali nafe yehova mulungu tikukuthokozani ndi kukuyamikani mulandire ulemu mulandire matamando chifukwa choti yehova mulungu muyankha mapemphero athu yehova mulungu mukwezeke mutamandike mu dzina lopambana la yesu khristu tipemphera